Seo ár obair bhaile ó inné. Tá sé tosnaithe anseo agamsa. Deireann sé, Faigh slonn don nth téarma de na seichimh chearnacha seo a leanas, so tá mé chun tosnú le cuid I, 7, 10, 15, 22, 31. Agus is féidir leat a fheiceáil go bhfuil sé tosnaithe agamsa ó 7 go 10, is é an chéad difríocht 3.

Níl sé líneach, de bharr nach bhfuil an chéad-difríocht ar cóimhéid. Ansin féachaimid ar an chéad-difríocht, ó 3 go 5 táimid ag dul suas 2, ó 5 go 7 táimid ag dul suas 2, 7 go 9 táimid ag dul suas 2. So, de bharr go bhfuil siad go léir ar cóimhéid, is féidir linn a rá go bhfuil sé cearnach. So bhí sé ráite sa cheist ar aon nós but is maith an rud é gur féidir linn é sin a aithint. So má cuireann siad ceist ort em you know taispeáin go bhfuil sé sin cearnach, sin an rud a deineann sibh, faigh an chéad difríocht agus ansin an dara difríocht agus em scríobh tá an dara difríocht ar cóimhéid gach uair. Móide dó, móide dó, móide dó. Ok, so anois caithfimid an an riail Tn cothrom le méid áirithe N a fháil. Faigh slonn don nth téarma. So, tógaimid an dara difríocht sin dó, roinnimid é ar dó agus faighimid 1. So, tá, is é an comhéifeacht don N cearnaithe ná 1. Ok? Nó is féidir leat just a rá N. Ok? Brón orm, N cearnaithe. So, tosnóimid amach, seo é ár céad téarma in ár foirmle.

Scríobh amach an an seicheamh 7, 10, 15, 22, 31, mar atá sé agamsa anseo, agus ansin bain na uimhreacha seo ón seicheamh, OK, agus féach cad atá fágtha. So we had tá muid ag baint 1 ó 7 tá 6 againn. So mar a dúramar inné, is seicheamh líneach é seo chomh maith. OK, cibé rud atá fágtha agat, is seicheamh líneach é. Agus faigh an chéad difríocht don seicheamh sin. Is féidir linn a fheiceáil, tá sé ag dul suas 0 gach uair. So is seicheamh líneach é de bharr go bhfuil an chéad difríocht ar cóimhéid agus. ansin tá muid ag cur 0N leis an bhfoirmle. OK? So tá ár Tn anois chun a bheith cothrom le N cearnaithe, sin an rud a fuair mé anseo, agus 0N. Agus ansin féach ar an difríocht. Cad eile a gcaithfimid a chur leis? Cad é an tairseach? So sin é ár saghas triail a haon, mar a déarfá. Má tá T haon againn, beidh N cearnaithe cothrom le haon cearnaithe móide náid, which is haon. Beidh T a dó, beidh T a trí, etc. So beidh T a dó cothrom le dó cearnaithe, and scríobh mé anseo tá móide náid N, so sin cosúil le just gan aon rud. so ansin dó cearnaithe, sin ceathair, trí cearnaithe, sin naoi. So anois, féach ar an rud atá againn. An bhfuil T1 cothrom leis an chéad téarma sa seicheamh? So bhí T1 cothrom le haon, an bhfuil sé cothrom le seacht? Níl, caithfimid móide. sé a chur leis. So tá mé just chun móide sé anseo. An rud céanna anseo, an bhfuil T2 cothrom leis an T2 a bhí sa fhoirmle? No. Caithfimid fós ag dul ó ceathair go dtí deich, caithfimid fós móide sé a chur leis. Agus an rud céanna anseo, ag dul ó naoi go dtí cúig déag, caithfimid sé a chur leis. So is féidir linn arís anois a chur a scríobh síos. Triail a dó.

2 cearnaithe móide sé which is ceathair móide sé which is deich 3 cearnaithe móide sé which is naoi móide sé which is cúig déag 7 deich 15 díreach an rud atá ag teastáil uainn so is é ár bhfoirmle nó ár bhfreagra tn cothrom le n cearnaithe móide sé.